ndifuna kumva mawu anu ndifuna kumva mawu anu ndiyankhuleni baba ndiyankhuleni baba mawu anu ndi machiliso mawu anu ndi mamasulidwe mawu anu ndi sogolo ambuye ndiyankhuleni masanano ndiyankhuleni masanano mawu anu amachiliso ndiyankhuleni mawu anu amamasulidwe ndiyankhuleni ndifuna kumva mawu anu baba segulani mtima wanga kuti mawu anu ndikalandire segulani mtima wanga kuti mawu anu akandichilise segulani mtima wanga kuti mawu anu akandisogolere mu zina la yesu khristu tiyeni tiwerenge yeremiya chapter 1 verse ya 5 yeremiya chapter 1 verse ya 5 mulungu amamuuza yeremiya bible likuti before i formed you in the womb i knew you before you were born i set you apart i appointed you as a prophet to the nations haleluya akuti usanabadwe m'mimba ya mayi ako ndinakuziwa ndipo usanabadwe ndinakupatula kale kuti iweyo ndiwe mneneri wanga ku mayiko haleluya mulungu amamuuza yeremiya akuti usanabadwe ndinakupatula kale kuti iweyo ndiwe mneneri ndiye kuti chimodzimodzi ndi iweyo usanabadwe mulungu amaziwa chimene iweyo uli usanabadwe chomwe chinayamba kubadwa ndi chani ndi ntchito yako kodi ukuziwa ntchito imene mulungu anakupasa ena munomo ndife othandizira ufumu wakutiko ufumu wakumwamba akuti wina aliyense asanabadwe mulungu anampasa ntchito yake chifukwa chani pa dziko lapansi timakhala anthu otopa nthawi zina timakhala anthu ofooka nthawi zina imafika nthawi uma- umayankhula unena kuti komano ineyo bola bolanso nditangotani nditangofa chifukwa chani chifukwa cholemedwa ndi dziko lapansi chifukwa chomva kupweteka ndi dziko lapansi kodi chifukwa chani ukumva kupweteka ndi dziko lapansi kodi chifukwa chani sukukhutisidwa ndi dziko lapansi. N'kutheka kuti enafe tikuchita zambiri kuposa zimene Mulungu anatani anatiuza kuti tikapange. M'malo moti tingoyenda distance ya 1 km, tayamba kuyenda ma 3 km, tayamba kuyenda ma 5 km, ma 7 km. Ndi chifukwa chake tikutopa. Koma Mulungu anatipasa ntchito yoti tisatani tisatope nayo yayi. Tikagwira ntchito imene Mulungu anatipasayo akuti wani uzisangalala. Chachiwiri sukhala munthu ofowoka yayi chifukwa ntchitoyo ukamayipanga izikupasa chilakolako chotani chopitiriza kuyigwira uli pa ziko lapasi kuti ukachite ntchito imene mulungu anatani ntchito imene mulungu anakupasa nanga ndi ntchito iti imene mulungu anakupasa palibe munthu amene anganene kuti koma ineyo ndinangobadwa mwangozi ayi wina aliyense amabadwa malingana ndi mmene mulungu watani ndi mmene mulungu akufunira akuti kubadwa kwako ndi mulungu amene anatani anapanga programu kuti mwana uyu sopano atani abadwe chifukwa chani ndiye kuti mulungu anaona vuto pena pake umabadwa kukagwira ntchito imene mulungu atani akupasa ntchito yochotsa vuto limene lili pa dziko lapansi pali gemu apa satana ndi mulungu akutani akusewera gemu mulungu ali ndi osewera ake amene anatuma kuti kasewereni gemu iyi satana nayonso ali ndi osewera ake anatuma kasewereni gemu iyi ntchito imene mulungu akupasa ndi imene imapangisa kuti uyambe kulandira zikwapu zoti sumayembekeza Ah, kodi chifukwa chani awa amandida chonchi kodi chifukwa chani awa akunditukwana kodi chifukwa chani awa amandinyoza iyayi siukuziwa kuti mkati mwako muli china chake chimene mulungu watani chimene mulungu akamachiona akumati apapa ndili ndi mwana sunazindikire chabe chimene chili mkati mwako ukachizindikira uzaziwa chifukwa chani azibale anga akundida uzaziwa chifukwa chani omwe andizungulira akundida ukazindikira chimene chili mkati mwako akuti nyumba imene mulibe kanthu palibe wakuba amene angatani angaphwasule ndi nyumba yokhayokhayo imene ili ndi treasure imene ili ndi chuma akuti ndi nyumba imene adani amatani amabwera kuzaphwasula ngati moyo wako palibe akukunyoza uziwe kuti uli empty ngati moyo wako palibe amene amakunena, palibe amene amakuda, palibe amene amalimbana ndi chuma chako kapena bizinesi yako kapena banja lako, uziwe kuti banja limenelo lili empty. Haleluya! Banja limene lanyamula china chake, banja limenelo Satana amatani amalimbana nalo. nthawi zina mavuto akowo azakuziwisa chimene chili ndi iweyo azakuziwisa chimene mulungu apereka m'banjalo uzaona kuti mwina muli pa banja komano zaka zikupita mwana simukumuona Uf- uzifunse funso kodi chifukwa chani koma enawa inanso asanalowe ndi, kum- ndi mbanja muja mwana ampeza kale koma iweyo walowa bwinobwino mbanja muja komano zaka ziwiri zikupita mwana sukumuona kodi chifukwa chani nkutheka mwana amene akubwerayo zinayankhulidwa ngati ndani ngati yeremiya akuti usanabadwe ndinakuziwa kale kuti iweyo ndiwe mneneri wanga usanabadwe ndinaziwa kale kuti iweyo ukapulumusa ana anga kuchokera ku egypt kupita kumalo amene natani nalonjeza haleluya mozesi mulungu anamuzoza kuti iweyo ukapulumusa ana anga kuchokera ku egypt kupita kumalo amene natani ndinakulonjeza koma kodi kubadwa kwa moses kunali kophweka ngati ayi akuti moses adangobadwa akuti dziko lonse linaziwa kuti mpulumusi wabadwa akumidima onse anazindikira kuti mpulumusi wabadwa kodi tipange bwanji akuti mfumu inayankhula akuti aa tiana ta israeli tsopano iti tachulukisa kwambiri tikuchuluka mudzi muno sizikhala bwino yayi tipange bwanji akuti kuyambira lero akuti mwamuna wina, mwana wa mwamuna wina- wina aliyense amene abadwe mutani mumuphe anawuza anamwino ku zipatala akuti akangobadwa mwana wa israeli mwamuna ameneyo muzingotani muzingopheratu koma baibulo likuti anamwino aja anali anthu oopa mulungu ndipo mwana uja akabadwa mwamuna amati ah ndipherenji baibulo limakana akuti usaphe ndiye samatani samapha ayi kenaka mfumu ija itazindikira kuti koma anthu amenewa andipusisa ndipanga bwanji akuti sopano wangobadwa kumene mpaka na kaya zaka zitatu akuti amene atani aphedwe chifukwa chani sikuti ana israeli aja anachuluka yayi nkhani inali yo kuti mpulumusi watani wabadwa tipanga bwanji kuti mpulumusi ameneyo timuthothole tipanga bwanji kuti ameneyi timchose pa ziko pa tingopha mwana wamwamuna wina aliyense sinanga amene wabadwa ndi mwamuna chimodzimodzi ndi ambuye yesu herode atangomva kuti ambuye yesu abadwa akumuuza aja kuti tamva kuti mpulumutsi wabadwa uku akuti oho ndiye mupita kukamuona akuti mukakamuona nanenso muzandiuze ndikatani ndikamuone koma sikuti amafuna kuti akamuone yayi amafuna kuti akapita akatani akamalizise mpulumutsi uja ndeno anthu aja anayankhulitsidwa ku uzimu akuti musapitekonso kwa herodi kenaka herodi uja kuti aa anthu aja sanabwereko ndipanga bwanji aha anabadwa siku lakuti lakuti ndiye kuti ali ndi miyezi chabe akuti wangobadwa kumene mpaka na zaka zakuti aphedwe mwamuna wina aliyense mngelo wa mulungu akumuuza mariya ndi yosefe akuti tengani mwana wanu thawirani kutiko pitani ku egypt haleluya sizimangochitika chabe ayi zambiri zikuchitika ku uzimu

akuti uyuyu azakhale mfumu yathu zosatheka tipange chani timugulise osaziwa kuti kumene akumugulisa kuja ndi kumene mulungu amafuna kuti akatani akakhale prime minister nthawi zina pamene anthu akukuda usangalale chifukwa sukuziwa kuti kodi kukuda kuja kukupita kutiko akuti kwa, kwa iye amene ali okhulupirira akuti muchina chilichonse atani amulemekeze mulungu satana samapita yekha chimodzimodzi mulungu samapita yekha amatani amatuma chifukwa amaziwa iye kuti ndi ndani ndi mfumu ndi akuti satana amatumiza mesenja wake akuti mesenja uja anapita kwa paulo kulimbana ndi chimene paulo ananyamula koma ziwanda zinapita kwa ndani kwa mariya wa ku magadalena ambuye yesu ukamawerenga mateyo chapter 4 Chinachitika nchani? Akuti akusala chakudya, akuti Satana anakatani, anapita kwa Ambuye Yesu. Anatumanso pamenepo Satana? Ayi, anapita yekha. Chifukwa chani? Amaziwa kuti munthu ameneyu si munthu wamba ayi, ndiyenera kutani? Ndiyenera kupita ndekha. ndeno pali ma levels a ma temptations amene timakumana nawo pali ma levels a mavuto amene timakumana nawo mavuto ena akabwera uwayike apopo ndikuona kuti kodi kwenikweni ndi chani chimene chili ndi ineyo kuti ndikakumane ndi izizi ndi chani chili ndi ineyo kuti banja langa lizikayenda chonchi ndi chani chili ndi ineyo kuti ana anga azidwaladwala chonchi ndi chani chili ndi ana awa kuti akafuna kubadwa azingopitirira kodi ndi chani kwenikweni chimene mulungu akufuna kuti ndibwerese ku dziko lapansi akuti ukazindikira kuti wanyamula chachikulu uzaziwa kuteteza chachikulu kudwala kansa ndi kudwala malungo mukapereka ndalama yofanana ku private hospital ayi kansa ifunika treatment ya advanced ija pamene malungo angokuuza kuti okay LA ndi uyu pita uzikamwa chimodzimodzi ndi mavuto athu ukamakumana nawo uzifunse kuti kodi vuto ilili chifukwa chani kubwera pa moyo wanga kodi ngati vuto ilili kubwera pa moyo wanga kwenikweni ndiye kuti ndili ndi chani ndingachiteteze mwa mtundu wanji chomwe ndili nacho akuti uzazindikira kuti mulungu ape ayika china chake mkati mwako ndiye chimenecho ndi chimene mulungu afuna tani akufuna kuti uchikwanirise uli pa dziko lapansi kukamutumikira mulungu uli pa dziko lapansi ngati kiyi pali nyumba ina yake inasekedwa kiyiyo ndiweyo ndeno unalengedwa kuti ukasegule nyumba ija koma ngati sunazindikire kuti iweyo ndiwe kiyi wa nyumba ija ndiye kuti siitani sizasegulidwa uzingoyidusa nyumba ija komano ukangozindikira kuti oh ineyo anandilenga kuti ndine kiyi wosegula chiseko ichi kodi ndingakasegule bwanji ndingakasegule nthawi yanji yabwino ndizasegule munjira ya mtundu wanji akuti umaziwa chochita kuti mpakana ukasegule malo amenewo tili pa dziko lapansi kuti tikamtumikire mulungu yeremiya chapter 51 verse ya 20 iwe ndiwe chibonga changa ndi zida zanga za nkhondo ndi iwe ndidzathyolathyola amitundu ndi iwe ndidzawononga maufumu haleluya ndiye mulungu akuti iweyo ndiwe chibonga changa kutanthauza kuti mulungu ali pacha ali pa nkhondo komano mulungu sazasika pasi pa yekha kuti azasewere nkhondo ija akuti ndakulenga iweyo kukhala ndani chibonga changa chifukwa chani uli pa dziko lapansi ndiwe chibonga cha ndani cha mulungu ndili pa dziko lapansi ngati chibonga cha mulungu ndeno funso langa nali kodi ukusewera bwanji nkhondo imeneyi Kodi ndi zoona kuti ndiwedi chibonga cha Mulungu? Ndiwe chibonga cha Mulungu munjira ya mtundu wanji? Iye amene ali chibonga cha Mulungu akuti akazuka 12 koloko at midnight kupemphera, akuti akamapemphera akuti amfiti samatani samaulukanso mwamba yayi, akuti pemphero lake limapangisa kuti pamene amfiti akumanapo pakhale fire, akuti amabwerera kuti aa leroli sikuli bwino wiki ino sikuli bwino sitani sitiyendanso yayi ndiye kuti wina wake wapulumusidwa wina wake sadwalanso yayi pemphero lako lija kungopemphera akuti likhoza kubalalisa manetiweki a afiti aja mwina kwa one week osayendanso pemphero la midnight ya 12 koloko lija ndiye kuti ana azigona tulo tabwinobwino ndiye kuti ana sadwalanso yayi ana azipita ku sukulu bwinobwino chifukwa chani cha pemphero lako ndiye kuti satana watani satana waluza chifukwa chani unazuka pakati pa usiku unapemphera ndeno mulungu amasangalala mwana uyu ndi chibonga changa tikamawerenga mawu akuti davide amayimba akamayimba akuti sauli ziwanda zimatani zimathawa mwa sauli sauli amamva bwino davide akangosiya kuyimba sauli amadwala koma davide akangoyamba kuyimba ndiye kuti sauli amamasulidwa amachirisidwa kutanthauza kuti mayimbidwe a davide sanali mayimbidwe wamba iyayi akamayimba wina wake amamasulidwa ndiye kuti davide chinali chibonga cha ndani cha mulungu kodi iweyo mayimbidwe ako akuyenda mwa mtundu wanji kodi ukamayimba anthu akumasulidwa kodi ukamayimba anthu akumusakasaka ambuye yesu akuti pamene ukuchita china chake chomwe chikupangisa kuti wina wake apulumusidwe kapena wina wake apeze mtendere kapena wina wake athokoze kwa mulungu ndiye kuti iweyo ndiwe chibonga cha mulungu iwe ndiwe chibonga changa ndi zida zanga za nkhondo ndi iwe ndidzathyolathyola amitundu ndi iwe ndidzaononga maufumu haleluya akuti ndi iwe ndidzathyolathyola amitundu ndi iwe

kuti anthu asakhale pafumbi akuti ndi mphamvu yako ija watani wamutumikira mulungu ndiye kuti mulungu anakulenga iweyo kuti ukabwerese ufumu wake pa dziko lapansi mu njira imeneyo akuti ndi kantchito kameneko akuti mulungu azatani azakudalisa azakutetezera wina aliyense mulungu anampasa china chake akuti ukungoyenera kuzifunsa kodi ambuye

akuti ndi mphamvu yakoyo ukhoza kumutumikira mulungu ndipo mulungu ndikudalisa kuyambira lero uzindikire chimenecho kuti iweyo ndiwe chibonga cha ndani cha mulungu usanagone uzifunse kuti kodi ineyo ngati chibonga cha mulungu ndi ndani ndamudindapo ndi chibonga changachi leroli usanagone uzizifunsa ineyo ngati ndili chibonga cha mulungu kodi ndadinda ndani leroli pemphera malilime usanagone sokoneza manetiweki a sataniki ndi pemphero lako usanagone werenga mawu napemphera mawuwo usanagone ndiye kuti iweyo ndiwe chibonga cha mulungu iye ogwira ntchito pa guwa haleluya akuti ogwira ntchito pa guwa ama amadya za pa guwa ambiri timaona ngati mawu aja amabwera kwa mtumiki wa mulungu mawu aja ndi a iwe ndi ineyo kodi guwa ndi chani guwa ndi malo amene iweyo mumatani umakumananapo iweyo ndi mulungu ndiye guwa kalelo anthu amakakumana ndi mulungu kutiko pa guwa kumene timati chani timati ku tchalichi amapita ku tchalichi kuti akakumane ndi mulungu chifukwa chani ku tchalichi Ndi malo amene kumapezeka Mulungu. Ndi chifukwa chake amapita ku tchalitchi kuti akakumane ndi Mulungu. Paulo anabwera ndi vumbulutso lakuya. Akuti kodi simukuziwa kuti inuyo ndinu kachisi wa Mulungu? Chifukwa chani? Chifukwa cha mzimu umene uli mkati mwanu. Ndiye kuti inuyo ndinu kachisi wa Mulungu. tchalitchi si chinyumbachi ayi tchalitchi ndi ifeyo anthu ngati tili ndi mzimu wa mulungu mkati mwathu akamati tchalitchi la moyo ndi tchalitchi limene lili ndi chani lili ndi anthu kaya ndi awiri olo atatu bola anthu amenewo ali ndi mzimu wa mulungu mkati mwawo chomwe chimabweresa kuti tchalitchi ndi la moyo si gulu la anthu ayi anthu akhoza kukhala ma 1000 mtchalitchi muja kuzaza komano tchalitchi chija moyo palibe ngati anthu amene ali mchechi mujamo mzimu mkati mwawo mulibe ndiye kuti chechi chija si cha moyo ayi chechi chimakhala cha moyo ngati iwo amene ali mchechi muja ali ndi mzimu wa mulungu mkati mwawo kodi chimene chimabweretsa mzimu wa mulungu mkati muja ndi chani ndikuchita mawu palibenso chinthu china kuchita mawu mzimu wa mulungu siumabwera mkati mwathu tikamawerenga mawu tikamapemphera malilime ayi mzimu wa mulungu sukukhala mu mtima mwathu ngati tikupita ku church sunday ndi sunday every day ukupezeka ku church every day ukukolopa ku church sinde kuti mzimu wa mulungu upezeka mkati mwako mzimu wa mulungu sumapezeka mkati mwathu ngati tikuphunzisa mawu ndikhoza kumaphunzisa mawu genesis mpakana kuchivumbuluso koma mawu amene ndikuphunzisawo ngati sindikuwachita ndiye kuti mzimu wa mulungu sungakhale mkati mwanga kuti ukaziwe kuti koma malo awa pali mzimu wa mulungu ukaonera anthu amene akulowa mu chipinda chimenecho kodi anthu amenewo amachita mawu kodi anthu amenewo akusintha ngati akupita ku tchalichi komano sakusinthika ndiye kuti palibe mzimu umene ukutani ungasinthe ndeno tchalichi cha moyo ndi pamene pali kusintha ndi pamene pali anthu amene ali ndi mzimu wa mulungu mkati mwawo ambuye yesu anayankhula akuti pamene pali awiri atatu akuti nanenso ndili pomwepo zilibe kanthu kuti mchipinda chimenecho mmangokumanamo anthu awiri ambuye yesu akuti pamene pali awiri atatu inenso ndi pati ndi pamenepo pamene pali ambuye yesu ndi patipo ndiye tchalichi nyumba ya mulungu si building ayi nyumba ya mulungu ndi pamene pakutani pakupezeka mulungu ngati mulungu palibepo imeneyo si tchalichi nyumba ya mulungu ndi malo amene umakumana ndi ndani ndi mulungu ndeno yakobo akuti aa sindimaziwa kuti apapa ndi nyumba ya mulungu anayikapo chizindikiro akuti apapa ndi nyumba ya mulungu chifukwa chani pali kupezeka kwa mulungu paulo akuti ngati inuyo muli ndi mzimu wa mulungu mkati mwanu muziwe ichi ndiye kuti ndinu kachisi wa mulungu iye amene amagwira ntchito mukachisi amatani amadya za mukachisi iye amene akugwira ntchito mukachisi amadya za mkachisi ngati iweyo sukudya uzifunse kuti kodi ndikugwira ntchito mukachisi mwanga chifukwa iweyo ndiwe kachisi ndiwe chibonga cha ndani cha mulungu iweyo ndiwe chibonga cha mulungu ndiwe kachisi wa mulungu nde akuti iye amene amagwira ntchito mukachisi amatani amadya za mkachisi nchifukwa chake nthawi zambiri mulungu azatidalisa pamene tikutani tikumutumikira pamene ifeyo ta- tikuzigwisa ntchito ngati chibonga chake pamene ukumutumikira mulungu ndi pamene umakakumana ndi destiny helper wako iweyo ngati uli ndi mzimu wa mulungu ndiye kuti ndiwe kachisi wa mulungu ndiye kuti uzifunse ngati ineyo ndili kachisi wa mulungu kodi mulungu andipasa ntchito yanji ukazindikira ntchito imeneyo nayamba kuyichita mulungu azakudalisa ndi chifukwa chake mawu akuti iye amene amagwira ntchito pa kachisi amagwira ntchito pa gome azatani azadya za pa gome lomwelo akuti iye amene amagwira pa guwa azadya za pa guwapo nawenso uli ndi guwa pa moyo wako guwalo ndiye chibonga cha mulungu mulungu akuti iweyo ndiwe chibonga changa mu siku la lero uzifunse kodi ambuye mwandipasa chibonga cha mtundu wanji mwandipasa mawu abwino ndikakuyimbireni mwandipasa mawu abwino oti ndikapemphere zifunse kuti kodi mawu amene munandipasawa munandipasa kuti ndi achani nkutheka akufuna kuti mamawa masana mazulo uzitani uzipemphera upempherere banja lako upempherere ana ako upempherere amuna ako nthawi zina timangoda anthu pachabe ah, amuna anga nde koma mowa nde amamwa ah. atangoti asiye mowa chitukuko tikhoza kuchiona kodi chimene chiwapangise kuti asiye mowa ndi chani kodi chimene chikuwapangisa kuti azimwa mowa ndi chani ukuchiziwa iwe ah, mwana wangayu ndiye amavuta akati alowere uku mwamuna alowere uku mwamuna ndikungova kuti mwana uyu ndiye ndi hule kodi chomwe chikupangisa kuti mwana uja akhale ngati hule ukuchiziwa akuti tisangomuda mwana ujayi uzifunse kaye kuti komwe chomwe chili kuseri kwa mwana uja chikumukankhachi- chikumukankhacho ndi chani akuti ukathana ndi chimenecho uzaona kuti mwana uja ndi wabwinobwino ndi chifukwa chake ambuye yesu akuti akondeni adani anu akuti love your enemies amaziwa kuti amene mamuona ngati kuti ndi mdani wanu amakusausani amakunenani nkutheka amakusausani uja sikuti ndiyeyo ayi komano pali wina wake kuseliku satana akumutuma akuti kodi wamuona neba wakoyo uyuyu ngati ungo- titangomusiya chonchi ndiye kuti ameneyo alemera moopsa athandiza mtundu wonsewo zimenezo ife sitikufuna yayi uzimuda wina wake akumpangisa kuti asachite bwino wina wake akumpangisa kuti azingoyenda muhule wina wake akumpangisa kuti azingomwa mowa chifukwa satana aziwa kuti munthu uyu ndalama yake atati angoyigwiritsa bwino ntchito amanga nayo tchalichi satana aziwa kuti uyu ndi mtumiki wa mulungu akangozindikira kuti ndi mtumiki wa mulungu popita ku tchalitchi kuja ndiye kuti ifeyo tatani taluza nkhondo imeneyi ndiye nthawi zina uzidzifunsa kodi chifukwa chani mwana uyuyu akupanga behave chonchi nkutheka si iyeyo ayi ndi wina wake akungopanga remote control wina wake anangonenera kuti pa banja ili sipazatulukapo mwana wokalemba form 4 pa banja ili pasadzatuke mwana wopita ku koleji zikuchitika zimenezi wina kungopita kwa sing'anga kukapereka ng'ombe ziwiri akuti ndapereka nsembeyi chomwe ndikufuna ine amayi aja asadzapeze mtendere basi banja lizingotha ana asamathandize azingolira ndikupereka nsembeyi ndiye iweyo mulungu akuti ndiwe chibonga changa ngati ufuna kuti zinthu zikasinthe akuti kapemphere kasale chakudya ndipo ukaona kuti mulungu akusintha zinthu wogwira ntchito pa guwa akadya za pa guwa paja siku la lero uzindikire kuti iweyo ndiwe guwa la mulungu iweyo ndiwe chida cha mulungu ndi chake mulungu amamuuza ezekieli akuti ndikusakasaka munthu am searching for a man amene angatani angayime pa chipata angayime pa gapu koma sindikutani sindikumupeza haleluya akuti ndikusakasaka munthu oti ayime pa chipata ichi pasakhale vuto apapa anthu akulephera kudusa apa ndikusakasaka munthu oti akhale apa anthu azidusapo koma munthu ameneyo sindikumupeza yayi anthu analiko koma munthu oti apemphere ngati danieli mamawa masana mazulo ameneyo samaoneka anthu analiko koma munthu oti akhoza kumazuka 12 koloko napemphera samatani samapezeka anthu ndi ambirimbiri koma munthu oti akhoza kusalako chakudya samatani samapezeka pali mavuto ena timakumana nawo sangachoke ndi kungopita kutchalichi sangachoke ndi kungopemphera kokha ambuye yesu anayankhula kale akuti this kind akuti khalidwe la mizimu iyi kapena khalidwe la ziwanda izi khalidwe la mavuto awa silimangochoka ndi pemphero lokha komano pemphero komanso kusala chakudya pali mavuto ena sitizatulukamo ayi ngati kusala chakudya sitikuziwa ngati mtumiki samasalako chakudya ndi povuta kuti ziwanda zina zikatani zikachoke mwa iwo amene akuwatumikira ngati mkhristu samasala chakudya ndikovuta kuti mdaliso umene walandira kwa abusa aja ukatani ukakhazikike pa moyo wake kuti ine ndikhale ndi baibulo ili ngati zinanditengera kusala chakudya kuti ndikhale ndi baibulo ndiye ndatenga baibulo ili ndampasa munthu wina woti samatha kusala chakudya baibulo ili sangatani sangakalisunge tiyesere kuti amidwa kuti koma i apostol simwera amaphunzitsa mawu ndikufuna ndatani nditakhala ndi mzimu umenewo woti ndikawerenga mawu ndizimva ndizaphunzitsa ndikufuna chimenecho akuti ndizatchera siku la impartation siku lopempherera anthu akatani akandipempherere haleluya akuziwa kuti chimene chili ndi apostol simwera kutambasula mawu chomwe chili ndi apostol simwera kupempherera anthu ndi kumachira chomwe chili ndi apostol simwera akayankhula chinthu chimakatani chimakachitika kwa anthu aja nanenso ndikuchifuna haleluya ndeno ndimabwera ngati munomo kodi ndi chani kufuna kwa mulungu okay ndikupempherere ndiika dzanja pa uyu ndikumpempherera kuti landira chimene chili mwa ndani chili mwa ine awa landira chimene chili mwa ine landira chimene chili mwa ine ndeno f- funso ndakuti ngati mulungu anandipasa mamasulidwe a mawu chifukwa chopemphera kwanga kulimbikira kupemphera ngati mulungu anandipasa mphamvu ya machiliso chifukwa chosala chakudya ndiye kuti amene ndikampase mphaso ija akayisungirira pokhapokha amatani amasalaso chakudya pokhapokha amataniso amapemphera pokhapokha amataniso amathawa tchimo ndichifukwa chake pali anthu ena amapemphereredwa achirisidwa amapemphereredwa amasulidwa amapemphereredwa bizinesi ikuyenda bwino koma chifukwa choti mphamvu ija inabwera pa iwo inachokera kwa munthu amene amapemphera kawirikawiri inachokera kwa munthu amene amasala chakudya mphamvu ija inachokera kwa munthu amene amachita mawu ndiye kuti zifunika kuti amene alandirenso mphamvu ija akhale wochaninso akhale ochita mawu akhale opemphera akhale osala chakudya kwa mulungu kutidalisa si vuto ayi koma vuto ndi lakuti ndikusungirira chani mdaliso uja kodi ndikakumasulani ndinothekera kusunga mamasulidwe amenewo ndikakuchirisani ndinothekera kusungirira machiritso amenewo ndikakupasani bizinesi mukufunayi kodi ndinothekera kumukaniza satana ndi mbewa zake zija kuzatitengera ndalama ambiri mwa ife chifukwa chake tikupemphera bizinesi sikubwera tikupemphera ndalama sikubwera tikupemphera ntchito sikubwera chifukwa chani mulungu akuziwa kuti olo ndipereke bizinesi timbewa tija satana akangotituma tikakwanisa kutani kuba ndalama zija kenaka bizinesi yataninso yatha koma kuti tiziwe kulandira komanso tiziwe kusunga mdaliso uja zimenezo zimafuna chani zimafuna tiziwe kupemphera tiziwe kusala chakudya ndichake pano timanena kuti

pamene ukuphunzira mawu a mulungu ukamaphunzira mawu a mulungu uzaziwa mmene mulungu angata- unga- angatani angakutetezere uzaziwa mmene ungatani ungapitire patsogolo 2 timothy chapter 4 verse 11 2 timothy chapter 4 verse 11 Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, because he is helpful to me in my ministry. Hallelujah. Paulo amayankhula, akuti, Luka yekha ali ndi ine. Akuti, Bweresaninso ndani? Bweresaninso Marko. Chifukwa chani? Akuti, Iyeyo ndi wothandiza ku utumiki wanga. Mwapapeza mchichewa? Mtatiwerengera mchichewa. Timothy wachiwiri chapter 4 verse 11. Timothy wachiwiri chapter 4 verse 11 tatsegula 2 timoteyo 4 verse number 11 yeah. luka yekha ali pamodzi ndi ine Mhm. utenge maliko adze pamodzi ndi iwe aha pakuti ayenera kutitumikira ayenera kutitumikira chichewa chinacho zikusiyana zofanana zofanana eh? apa kuti mumbwerese malikoyo chifukwa chani akuti malikoyo ndi wothandiza pa utumiki wanga ndiye kuti pali anthu ena ndi osathandiza haleluya mulungu akufuna anthu amene angatani angathandize mulungu akufuna anthu amene alidi chibonga chake akuti anthu amenewo ndi amene akufuna sakufunanso anthu ambiri ayi mulungu akungofuna munthu mmodzi akuti i searched for a man pa banja la kwanu mulungu akungofuna munthu mmodzi osati atatu osati ambiri akuti ndikusakasaka munthu mmodzi amene ali othandiza munthu amene ali othandiza ndi munthu amene ali chibonga cha ndani chibonga cha mulungu mukhoza kukhalapo 10 pa family koma ngati simuli zibonga za mulungu ndiye kuti mukungotaya nthawi komano mulungu akuti ndikufuna munthu mmodzi amene ali chibonga kodi ngati iweyo moyo wako suli chibonga chichitike ndi chani luka chapter 13 verse ya 6 ndi zoona timafuna kuti mtengowu ubale chipaso koma chipaso sitinachipeze tipange bwanji akuti wina anena kuti okay chipatseni mpata mwina chaka chinacho chibala chipaso haleluya akuti chaka chinacho chikamabwera ngati simudzaonapo chipaso mudzatani tsopano muzadule haleluya tikaonanso fa- ambuye yesu akuti nthawi inake amayenda anaona mtengo amafuna aten- ape- atengemo chipaso atapeza kuti chipaso mtengo muja munalibe akuti anatemberera mtengo uja akuti pasakhalenso wina ozadya mwandani mwa iwe kutanthauza kuti ifeyo tili ngati mtengo uja mulungu akuti iweyo ndiwe chibonga changa kodi ngati iweyo uli chibonga cha mulungu ndeno sukuchigwirisa ntchito chibonga chija chingachitike ndi chani tingoyerekeza kuti iweyo ndiwe mlonda tikuziwa kuti mlonda wina aliyense amakhala ndi chibonga eti ali ndi chibonga ndiye akuba akubwera ukungoyang'ana akuba aku, akuphasula banja ukungowayang'ana akuba akupereka matenda kwa ana ukungowaona akuba akuba zinthu pakampani ukungowaona kodi ntchito ija ikhalapo? Ntchito itha. Chimodzimodzi ndi Mulungu, akuti anatilenga ifeyo ngati chibonga chake. Ndeno ngati ifeyo sitikugwira ntchito ngati chibonga chake, chidzachitike nchani? Akuti amadzatidula. Kudula mtengo uja nthawi zina si imfa ayi, aa, nthawi zina moyo wako umasiya kuyenda. Ukati ugwire apa sizikuyenda, ukati uyese apa sizikuyenda. Chifukwa chani? mulungu anakuiwala kalekale uli ngati mtengo woti unadulidwa panopa anthu amangotani amangokhalapo akuti ambiri moyo wathu wafika pamenepo chifukwa chani sitiku- sitikuchita monga mmene mulungu akufunira Awo- alipo ena mulungu amatani amatha kungowachotsera moyo chifukwa chani palibenso phindu pa moyo wawo timadabwa aa awa- awatu amwalira msanga kodi chifukwa chani mulungu sakupindula ndi moyo wawo akuti mulungu anatilenga kuti akapindule ndi moyo wathu akuti idzafika nthawi yoti a- anakulenga kuti mwana uyu akamazafika saizi akamazayimba ziwanda zizatuluka mwa anthu akamazalalikira anthu azachiritsidwa akamazalalikira anthu azapulumutsidwa koma ikazafika nthawi ija suku sunamuziwebe yesu sunatembenukebe mtima nde kuti mulungu akutani mulungu akuluza nawe ndi akuti amatha kukupasa mpata akuti mwina chaka cha mawa azatembenuka mtima mwina chaka cha mawa akazamva mawu mtumiki wina wake akulalikira pa khulusedi mwina azatembenuka mtima azaona kuti mawu amva komano sukutembenuka mtima mawu amva sukuchita mawu azaona kuti ah tsopano tingotani tingodula mtengo umenewu sukutibalira zimene patani zimene timafuna sukutipasa zimene tinaulengera mtengowu sukutipasa zimene ifeyo tikufuna tipange bwanji tingoudula akuti kenaka mulungu amatiwala timakhala ngati mtengo uja woti anthu akungotikhalira tikungowuma akuti ukamba kuwuma ndekuti bizinesi siyenda banja silingayende ntchito singayende ana sizingayende chifukwa chani ndiwe mtengo wodulidwa wayamba kuuma ifeyo mu siku la lero tiyeni tikapemphere kuti ambuye ndimvereni chisoni ndizindikiriseni ndiziwe chimene munandilengera ndipo ndiyambe kuchita chimenecho kuti ndisakhale mtengo wouma uja ambuye ndimvereni chifundo ndimvereni chifundo revive my soul revive my life ikaninso madzi ena abwino pa moyo wanga ikaninso mzimu wanu pa moyo wanga revive my soul haleluya pamene ulipo ndikufuna kuti ukayimirire ndifuna kuti ukayimirire ambiri mwa ife tikudabwa kodi chifukwa chani banja langa silikuyenda chifukwa chani ntchito yanga sikuyenda ndikati ndigwire apa zinthu sizikuyenda ndikati ndipange izi palibe chimene chikutani chikuchitika nkutheka ndi mtengo wodulidwa zako sizikuyenda chifukwa chani wayiwala kuti ndiwe chibonga cha ndani chibonga cha mulungu ndikufuna kuti ukapemphere kuti ambuye ndi chibonga cha mtundu wanji chimene chili mwa ine mwandipasa chani kapena mwandipasa uphungu kuti ndikamakhala ndi anthu ndizitha kumawalangiza kuti apite chitsogolo kodi mwandipasa mphamvu ndikakugwirireni ntchito kodi mwandipasa mawu abwino ndikakuyimbireni kodi mwandipasa mawu abwino ndikapemphere kodi mwandipasa chani ambuye ndionesereni ndikufuna kuti kuyambira lero ndikhale chibonga chanu ndikufuna kuti kuyambira lero ndiyambe kugwira ntchito mukachisi wanga kuti nanenso ndiyambe kudya za mukachisi wanga Sin- sindimadya za mukachisi wanga koma kuyambira lero ndiyambe nanenso kulandira chifukwa cha za mukachisi wanu tikamawerenga mateyo chaputa cha 6 verse ya 33 akuti tiye ndisakesake ufumu wakumwamba ndipo zina zonsezo zitani zidzakusatirani akuti pamene ifeyo tasiya kena kalikonse nayamba kuthamangisa ufumu wakumwamba nayamba kuthamangisa ntchito imene mulungu anatipasa akuti zomwe ifeyo tikufuna zidzayamba kutithamangisa ifeyo kodi ufuna ndalama usathamangire ndalama thamangira ufumu wakumwamba ukathamangira ufumu wakumwamba ndalamazo zidzayamba kukusatira haleluya ndi zimene mawu akutanthauza akuti iweyo ndiwe chibonga changa chita za ufumu wakumwamba iweyo ndiwe kachisi wanga gwira ntchito mu kachisi wako wa wa ntchito imene nakupasa ukapanga zimenezo uzaona kuti wayamba kulandira zimene mulungu anakutani anakukonzera ndifuna kuti pamene ulipo ukapemphere ambuye ndizindikiriseni ndizindikiriseni pray pray pray pray pray pray pemphera pemphera pemphera pemphera pemphera pemphera ambuye ndiloleni ndikakhale chibonga chanu pakati pa usiku ndikazuke ndikapemphere pakati pa usiku ndikazuke ndikapemphere ngati danieli ndikapemphere mamawa masana mazulo ndipaseni kuthekera ndikathe kumakhalako ndi siku loti ndikasale chakudya mwandiphunzitsa mu siku la lero kuti pali zinthu zina timalandira osati ndi pemphero lokha komanso kusala chakudya ambuye ndipaseni mphamvu ndipaseni kuthekera kuti nanenso ndikatheko kusala chakudya kusala ndimafuna koma ndilephera kusala ndimafuna

ndipo ana anu mwachiritsa mawu anu ndi mamasulidwe ndipo anu mwa- mwamasula mawu anu ndi sogolo ndi daliso ndipo ana anu mwadalisa ambuye ndi mawu anu ndikukhulupirira kuti ana anu salinso chimodzimodzi zomwe sizimayenda akaona kuti zayamba kuyenda mu zina la yesu khristu ambuye kumene akupita apite ndi kuwala kwanu apite ndi mphamvu yanu apite ndi mawu anu apite ndi kuwala mu zina la yesu khristu kena kalikonse kamasausa moyo wawo ambuye mwachosera namondwe wonse umene umazunza bizinesi yawo namondwe pa banja lawo namondwe pa ntchito yawo ambuye mwachosa akaonanso mtendere pakena kalikonse kamene akupanga mu zina la yesu khristu ana anu sachoka malo ano chimozimozi ambuye ndikuyamikani ambuye ndikukwezekani mu zina la yesu khristu chachikulukulu ndikupemphera kuti chimene ana anu mwapasa msiku la lero oyipayo asakachitenge oyipayo asakachilande ndikulengeza moto wakumwamba ukazungulire pamene ali kuti woyipayo asakayandikire mu zina la yesu khristu pamene akalowe akalowe ndi kuwala kwanu pamene akayankhule akayankhule ndi kuwala kwanu kulikonse kumene akupita akakonderedwe mu zina la yesu khristu ambuye mukatamandike mukakwezeke mtendere wanu ukhale ndi ana anu zisomo komanso kukonderedwa pa ana anu mu zina la yesu khristu ambuye tapemphera amen